Tá muid beo, is ea, tá 's agam, gach seans go gcloiseann sibh torann taobh thiar dínn, tá obair ar siúl sa teach, an chistin á athchóiriú againn, á hathchóiriú, ach tá mé ag críochnú na sraithe.

ar theoiricí Freud nuair i bhfírinne go gcaithfear admháil go raibh cur chuige neamheolaíoch amach is amach aige agus go bhfuil cuid dá theoiricí nach féidir a chosaint i bhfírinne. Tá cur chuige nó teoiricí Freud go maith ag míniú iompar dhaoine ach ní ag tuar an iompair chéanna. Sé sin, le teoiricí Freud Ní féidir linn réamhaithris a dhéanamh ar cad a tharlós. Agus ar ndóigh, sin sé tuar ceann de mhórchuspóirí na heolaíochta. Mar gheall air seo, tá teoiricí Freud neamhbhréagnaithe. Ní féidir iad a thástáil, ní féidir iad a chruthú, ní féidir iad a bhréagnú. Mar shampla, bhuel, mar an sampla is fearr, ní féidir an aigne neamh-chomhfhiosach. a scrúdú ná a thástáil, agus go cinnte ní féidir é a mheá ná a thomhas go hoibiachtúil. Tríd is tríd, nó ar an mórgóir, tá teoiricí Freud neamheolaíoch.

na hintinne neamh-chomhfhiosach, tá siceolaíocht cognaíoch tar éis próiseas neamh-chomhfhiosach a aithint mar sin féin, mar shampla, cuimhne gnásúil, agus ar ndóigh tarlaíonn sé sin go neamh-chomhfhiosach. Próiseáil uathoibríoch, is fíor sin freisin. Agus síceolaíocht sóisialta nach bhfuil mórán cur amach agam air le bheith fírinneach. agus taispeánann siad seo go léir chomh tábhachtach agus atá próiseáil intuigthe, sin próiseáil nach dtarlaíonn sa chomhfhios, léiríonn.

ach tógtar cuid mhaith de fhianaise Freud ó shampla neamhionadaíoch. Ba air féin a rinne sé an chuid is mó dá staidéar, chomh maith lena n-othair, agus páiste amháin, Little Hans, Hans Beag, is dócha. Sí an fhadhb is mó le seo ná gur bunaíodh na cás-staidéir ar dhuine amháin go mion agus go sonraíoch. Agus i dtaobh Freud, is éard is mná meánaosta as Vín mórchuid na ndaoine seo. Fágann sin gur deacair ginearálú a dhéanamh astu go dtí an pobal i gcoitinne. Shíl Freud, áfach, go raibh sé seo neamhthábhachtach. Chreid sé nach raibh. ach difríochtaí cáilíochtúla idir dhaoine, ní thuigim sin, ach sin a dúirt sé, á chosaint féin. Thaispeáin Freud laofacht taighde ina gcuid léirmhínithe freisin, rud a d'fhág bhuel, caithfimid cuimhniú nár cheart d'eolaí ar bith a bheith róghafa lena theoiricí féin, chomh gafa sin gurbh fhéidir go bhfuil sé ag léamh rudaí as a. as a thurgnaimh agus as a thaighde nach bhfuil ann. Is cosúil nár thug Freud aird ach don eolas a thacaigh lena theoiricí. a gur thug sé neamhaird d'eolas agus mínithe eile nár aontaigh lena theoiricí. Ach tríd is tríd, áitíonn scoláirí mar Fisher agus Greenberg gur cheart teoiricí Freud a luacháil nó a thomhas de réir hipitéisí faoi leith, seachas an leanbh a chaitheamh amach leis an uisce folctha chun Gaeilge a chur ar Bhéarla. Rinne siad amach, mar shampla, go bhfuil fianaise ann a thacaíonn le

agus níor aimsigh siad tacaíocht ar bith do thuairimí Freud i leith gnéasacht nó gnéasúlacht ban. agus mar atá a bhforbairt difriúil ó fhorbairt na bhfear. Agus sin an méid, tá muid críochnaí leis an anailís, ha ha, seo ar Sigmund Freud Tá súil agam gur bhain sibh úsáid nó taitneamh as, agus tá súil agam, mar bharr air sin, go mbeidh muid ag caint le chéile arís sara bhfad ar ábhar eile, ach idir an dá linn, guím rath Dé oraibh go léir. Slán go fóill.